Wawa Nesta ine. Eya funso lomwe ndafunsidwa ndilokuti live ya Kamangira aloya aja eh mwaonera ndiye ndanena kuti ndaonera. Akamangira kwa ineyo ndi munthu wa gulu lathu. Mwamvetse? Eh ndikati wa gulu lathu ndimatanthauza chani? Ndikati uyu ndi wa gulu lathu ndimatanthauza wina aliyense amene amakonda Malawi, amene zokamba zake, amene zochita zake ndi zokonda mbenderayi. Eti? Eh Tili ndi zipani zathu zosiyanasiyana iyo ndi choice ya wina aliyense koma at the end of the day tonsefe we have one country nde ine ndilibe nazo kuti uyu amasapota chipani chanji uyu amasapota chipani chanji koma ngati umakonda mbenderayi ndikamuona munthu zolankhula zake eh ndikumuona bwinobwino kuti uyu ma intentions yake si a personal yayi eti eh mwachitsanzo munthu wina wake eh amafuna ku- kuti a- apasidwe china chake chinthucho sanapasidwe aliyense akudziwa amachita kudziwa kuti uyu amafuna apasidwe chakuti nde sanapasidwe nde after kusapasidwa ayambe kupanga kulankhula zina zake ine ndimadziwa kuti aya uyu si wa gulu lathu uyu ndi wa personal wafuna zinthu za personal eh? komano munthu amene ali consistent kulankhula zokhuzana ndi boma la Malawi kulankhula zokhuzana ndi dziko la Malawi regardless of kuti chipani chikulamulira ndi chiti munthu ameneyo ineyo ndimati wa gulu lathu okonda mbendera eh so counsel Kamangira kwa ineyo ndi wa gulu lathu Ambirife tinene zoona, a president akapanga ma appointments asankha anthu akuti akuti akhale akuti, ife timangoona maina sitimadziwa anthu aja iyayi sitimadziwa. A president akapanga ma appointments kaya ndi attorney general kaya ndi chani, ife sitimadziwa anthu aja, timangomva maina ena amakhala otchuka oti timawadziwa ndi kale, ena osatchuka koma sitimadziwa nde andale aja owasapota aja amabweranso ndi maphunziro awo ma experience awo kudzatilembera ife timangoti okay okay komadi ndi ophunzira komadi ndi wakuno Zinthu zawo za personal ife sitimadziwa. Ndi chifukwa chake ku America ndinanenapo, president akawina ngati Donald Trump uja amakhala ndi eh, cabinet. Cabinet yake ma minister aku America amatchedwa ma secretary. Secretary of Defense, Secretary of Health, amene aja amatanthauza ma minister. Nde akasankha amene aja cabinet yake ija, onse aja amapita ku Congress kuti ku Congress kuja kumene kuli ngati ku parliament anthu akapange vet. Vetting imakhala kuwawerenga, kuwafufuza ndi kuwa kuwapanga approve kuti awa agiredi ntchitoyi okay and vetting imeneyo imakhala yoopsa kwambiri imakhuza mpaka FBI kungoti a president anene kuti Nesta the black teacher akhale nduna ya zakuti secretary wa zakuti zakuti FBI ndiye kuti imayamba kundifufuza ku college kumene ndinaphunzira amatha kufika ndithu kufunsa mafunso awiri uh, andipanga check zimene ndimalankhula social media yanga yonse apita ndithu awerenga zonse zimene ndalembapo zokhuza america ayang'ane ngati ndili ndi milandu milandu yomwe ndinazengedwa ku criminal record kapena milandu ina iliyonse nna ndimapanga za chani ayang'ane kenaka kuja zonse zija amakapereka ku congress kuja ku congress kuja andifunsa mafunso ndidutsa ndiye anena kuti uyu ndi yes yes ali clean ndi nzika ya malawi mwaona eh hey. so ndi chifukwa chake ndinakambapo za abuse uh, not abuse komano separation of powers conflict of interest ku Malawi ndinanenapo kuti siketi cabinet ikasankhidwa singapite kukapangidwa approve ku kuti awa asankha kukhala nduna yachakuti akuti ndi apite ku parliament ikapange approve mapezeka kuti anthu amene asankhidwa ajaso ndi ma member of parliament eri eh, asankha iwe ndo member of parliament ndiye ku parliament ali kupanga approve ndani popeza ndi azinzako and nthawi zambiri achipani aja amangopanga approve anyway Zimene akulankhula a Kamangira zija zambiri zija ifeyo tiziyang'ane ndi sober mind. Ndikudziwa kuti ambirife azipanife tikamva akukamba zokhuzana ndi chipani changaso tizikwiya. Eee osapanga like ma comments, osapanga comments, osapanga share iyayi. Tikamva kuti akukamba zokhuzana ndi wachipani china chake, ee ndikusangalala kupanga share. Mm akulu aja akulankhula zokhuza Malawi. Let's be sober, okay? Kaya majaji ife majaji aja sitimaziwa. Iye uja akwaziwa ndi anthu a mu field yake akwaziwa. Majaji anthu ambiri amene amapanga za chinyengo ife timawombera manja timawalambira kaya ndi ama politician chifukwa sitimaziwa abwera akuyendera chigalimoto china chake choopsa ife timangowombera manja sitimaziwa timangoti ah amene ndi olemera abwera kaya agulira mkazi wake pa valentine chigalimoto ife timangowombera manja kumangopopa sitikuziwa kuti apanga chani kuti zimene zizipezeke chifukwa timati ukafunsa choncho uoneka ngati wansanje ukatenga choncho umaoneka ngati wansanje Eti koma dziko la anthu ochangamuka likufuna aja a Kamangira aja ambirimbiri times 10000 aja a Kamangira okhawo okhawo kaja 10000 muzaona dziko lathu jaza changamuka ma decision opusa sazipangidwa anthu amene ali ndi zinthu zoononga Malawi anthu amene anabapo zinthu amene amene asamapasidweso mpata eti eh munthu oti anapanga accumulate chuma mosaziwika bwino ntchito ma qualifications yake ntchito yomwe amagwira kuti salary yake uyu amalandira chani Mwachitsanzo, ineyo andisankha kukhala mlangizi wa nduna wa zamapemphero akuti one religious affairs advisor to the president salary yanga ndi ndalama zingati? Pali salary kapena pali allowance ndizalandira chani? Ndiye ndineyo ngati wathandizira president basi from nowhere within 5 years ndipezeke ndili ndi magalimoto 90 ndagula lodge ndamanga chakuti chakuti dziko lathu likuyenera kudziwa anthu akuyenera kudziwa Eti and these people amakhala very selfish. Mmene anthu asaukira ku Malawi muja. Mmene anthu akuvutikira ku Malawi kuja. Imagine guys. Anthu ineyo ndimakamba izi achinyamata kumapempha. Achinyamata kusanduka ma beggars kupempha kuti apite ku chipatala. Akalandire treatment kupempha kunyamata kupempha. Ena ake akungoyenda ndi zimagalimoto. Zimagalimoto. Dziko lomwelo. And you, you, you, you don't question, don't ask kuwaombera mmanja. We need fair distribution ya wealth. Iyi ndi inu mwagwira ntchito zanu mwa mwaphunzira mwa ndi ma salary anu ndalama zanu zimezo enjoy ndi family yanu. Komano izi za public izi izi izi izi. We need kumakhala ndi chisoni. We need kumakhala ndi chisoni. Ndi chifukwa chake masiku ano tikudandaula za security. Some people don't care. Chifukwa iwo kunyumba kwawo mpanda usiku uja uli ndi makamera, mpanda usiku uja uli ndi zima razor wire, uli ndi ma electric wire, wakuba sangakwere kolodota. Ifeyo inu ndi ine amene tikuvutika ife mpanda umene tilibe. Tikamanga kampanda ndi wa ka fake basi kangolekeza umu. Akuba amangobwera kulowa kutiphera agalu, kagalimoto kathu ka Vitz komwe kukazula za mkati, kuzula ndi matayala omwe kumapita ife tikungovutika. Izizi sizingachitikire nduna zenizeni ziku, anthu akuluakulu sizingawachitikire ali ndi ga, magadi a mifuti. they are safe they are detached from the reality ndiye ndinene kuti za akamangira aja ine ndikuwasapota i hope kuti ali ndi eh, i like kuti samatengeka ndi za social media wakuuzani kuti samatengeka ndi za social media si content creator chifukwa akanakhala content creator ndiye zikanalowa chibwana ndiye bwenzi akungopangano zinthu ndi cholinga choti apeze ma likes Anthu amaona ngati amene uja ndi content creator. Ma content creator ambiri amatha kumangopanga for the sake of ma likes ndiye ndi nditchule wakuti nditchule wakuti no. The guy is consistent. Anayamba kale and is consistent. And wayamba kupangidwa prove right. Tokha nkumaona kuti oh kodi de. It makes sense. Zikomo kwambiri. Bravo.